Amwene, alipo anthu ambiri amene ndalezi amazilowera osati kuti athandize anthu kapena kuti atumikire anthu iyayi. Amazilowera ndalezi ndi cholinga choti miyoyo yawo ikhale pabwino iwowo, adzinjoya iwowo which is very sad. Anthu ambiri ku Malawi anataya chikhulupiriro mwa atsogoleri andale. Anthu ambiri ku Malawi monena kuti wina aliyense amene akufuna kupanga za ndale anthu amamuona ngati akungobwera kuti adzabe, azisangalatse iwowo, adyerere iwowo basi and it's very sad, it's very sad. Poyamba anthu akamanena zimenezizi ndimanena kuti akodi inu mmangoganiza chonchi bwanji, inuyo mmangoganiza chonchi bwanji? Koma ndazindikira kuti ineyo ndi amene ndimakhala naive. Ineyo ndi amene sindimaga, sindimaona bwinobwino zinthu yani. Okay? Atsogoleri ambiri a ndale amene tikufuna kulowa ndale tilibe chi, chi, chi, number one chi, chifukwa chathu chenicheni sichopita kuti tikathandiza anthu. Ndi chifukwa chake timakangana tikaluza chisankho mpaka kupita ku khoti kukatenga maloya kuti basi kuwononga ndalama ku khoti kuti uwine mlandu woti chisankho chikachitikebe kapena ndikawine ineyo chifukwa chonena kuti cholinga chathu ndi ulemerero. Tikanakhala kuti ifeyo cholinga chathu ndi kukatumikira anthu, kukagwira ntchito yotumikira anthu, sibwezi mpaka tikuchita kumenyanirana yayi amwene ndikumenyanirana kuti ndiathandize anthuwa ndiathandize ndineyo iya ndiathandiza ndineyo iya timenyanirana ndife anthu adyera Um, I'm disappointed chifukwa chonena kuti alipo amalawi ambiri amene tili ndi maganizo othandiza dziko alipo tilipo ambiri and ndikuzika mweneyo tilipo ambiri koma mmene system ilili inapangidwa monena kuti sitingapeze mpata sitingapasidwe mpata yayi sitingapasidwe mpata system mmene ilili inapangidwa monena kuti sitingapasidwe mpata okay ndi chifukwa chake ine ndimangokhala kuma- kumaonerera ndikumayamikira amene akuchita zabwino ndikumadzudzula amene akuchita zolakwika eti lero ndifuna ndidzudzule anthu ena amene aonetsa kuti ndi odzikonda ngadyera amene anali kale ndi maulemelero, ali ndi ndalama kale, amanjoya kale moyo wawo, kunja amayenda kale bwinobwino, koma anagwiritsa ntchito ndalama zawozo, mphamvu zawozo, ulemelero wawo kupita kumudzi kukaanamiza anthu, anthu akumudzi mmalo moti avotere ma kandideti onena kuti. amakhala nawo kumudziko, makandideti onena kuti akudziwa mavuto awo, akufuna atumikire, amakhala kumudziko, anaphumisidwa, kuluza chisankho, ndikupatsidwa kwa a ndalama amene anabwera kuchokera tauni nkunamiza anthu ndi mphaso zambirimbiri. Koma atangowina chisankho, kumudzi kuja kulibeko. Nyengo ya mvula kumudzi kukuchitika chani kulibeko. And alibe manyazi ali kunja kuyenda kumanjoya ndi mafamily awo ndikumajambulaso zithunzi ndikumapangaso shareaso ma Facebook kuti anthu muzichita kudziwa kuti hey, awawa akunjoya ali kwakuti ali kwakuti miyezi miyezi. Kodi mulibe manyazi achinyamata amene anakuvoterani kumudzi aja? amene alibe kena kalikonse, amene akufuna adzipita ku sukulu ma school fees alibe. Mulibe manyazi? Mukamapanga flash moyo uwu ngati inuyo mmakonda izi zonjoyazi chifukwa chani munapita kuti mukaphangire u MP? Ndifa chani? Enafe tu we were fooled, we supported anthu ngati inuyo kukusapotani, kukupangirani ma video, kukulankhula, kukupangani defend osadziwa kuti you are selfish, ndinu odzikonda and muli ndi mtima oti ndinu nokha amene muli oyenera kukhala ndi zinthu, ndinu nokha amene muli oyenera kufika penapake, very selfish.

resign resign and enjoy your life you don't have to, to control anthu yayi you can enjoy your life freely as, as, as a, a private person enjoy your money enjoy your money freely and nobody will care about koma osati kupita kukaphangira kuja kuwalanda anthu amene amayenera kutumikira anthu kuwalanda anthu aja amaudindo Eya, ndi cholinga choti iweyo uzilandira ma allowance, uzilandira ma salary, uonjezere ku ndalama zomwe uli nazo kale. You are evil.